Moni, ndine Jack. Nde nkhani yathu ya lero ikutitengera ku Turkey. Nkhani yake ndi ya ndege. Turkish Airlines Flight 981. Amaitcha the deadliest aviation flight, aviation disaster in history, in terms of ndege imodzi, eti? Tinakambapo kale nkhani ya Tenerife Airport disaster imene. ndege ziwiri zinagundana and panamwalira anthu ambiri kwambiri koma Turkish airlines 981 disaster ndi the single deadliest disaster ndiye inu tagwirani chakumwa then ticheze. Anali masana a Sunday pa 3 March 1974 Paris Orly airport kunali strike a British Airways anapanga strike nde chifukwa cha strike imeneyo ma passengers ambiri anali oonena kuti ali stuck ndipo pakunena kuti asakhale stuck kwambiri kuti angokhala ku Paris anachita decide kunena kuti akwere ndege ina ndege yake inali Turkish Airlines flight 981 inali yonena kuti munali anthu ochepa kwambiri and imapita ku london anthuwo amafuna kuchoka ku paris kupita ku london nde anaona kuti okay ndegeyo inali kuchoka ku istanbul kupita ku paris kenako kumapita ku london imayenda maulendo kuti inali ngati stopover pa Paris Orly Airport nde ma passengers oposa 200 omwe amayenera kukwera British Airways anasintha kunena kuti ah, kakwereni ndani kakwereni Turkish Airlines chifukwa chonena kuti muli malo nde anthu anasangalala kuti poti awa ali pa strike sizotinso tichedwe tikukakwera ndege inayo ndege yake inali McDonnell Douglas DC-10 ndege za nyuwani masiku amenewo And inali ndege yoti imaoneka ndege yabwino kwambiri, zokonzedwa bwino, zapamwamba, anthu 200 chakuti, nde zinapezeka kuti inadzadzano kwambiri. Anthu onse kuphatikiza uh, crew ogwiramo ntchito, ogwiramo ntchito analimo 11, mapassengers kuwaphatikiza onse analimo anthu 346. Anthu aja ali basi maulendo athu akupita ku UK. Anakwera ndege ija akhazikika. Ndege inanyamuka exactly 12:32 pm. Ndege yake inali ya kampani yochitidwa manufacture ndi McDonnell Douglas, kampani yake eti ya DC amene amapanga ndege zimenezozo, and inali ngati second best kwa Boeing nthawi imeneyo. Captain wa tsiku limenelo wa mu ndege anali Captain Nejat Berkoz ndi crew yake. Weather inali yabwino panalibe vuto lina lililonse. Ananyamuka. Atanyamuka ndege inayamba kukwera m'mwamba. Cruising altitude imene amayenera kupitira kumakwera m'mwamba mpakana anafika 10,000 feet. Anthu anakhazikika mu ndege, ena amawerenga ma news papers, ena anatsinzina kuti ayambe kugona, munali ma families anthu mtima mmalo kuti ah sitikhala stuck eti ulendo wathu ndi uwu. 8 minutes after kuchoka pansi itakwera mmwamba itafikano pa cruising altitude kuti ikufikano pa level yoti iyambeno kuuluka bwinobwino yasiya kukwera mmwamba yafika pamene ikuyenera kufika about 33,000 feet mmalere anthu anangomva chinthu kuti yaphulika ndege ija nthawi yomweyo kuyamba ku- kugwa sono anthu akufuwula kuti ndi chani nde kudabwa kuti mukulowa chimphepo kuyang'ana pansi paphulika pali chidzenje chakumbuyoko chidzenjecho chifukwa choti chaphulika air pressure chani compression chimakhala ngati kuti chifukwa choti chachimphepo Anthu akufukamphukamo chimphepo chifuna kuwakokamo anthu mpakana seat ina anthu awiri anafukamphuka kugwera panja anthu kumafuula mmene muja ma pilot naonso akufuula chikuchitika ndi chani eti nde ndege ija iwo aja amayesera kunena kuti awongolere atani kupeza kuti china chilichonse sichikugwira ntchito nde zonse zimachitika fast ndege ija nkuyang'ana pansi nose down kuyamba kugwa nde imagwa msanga kwambiri panalibe nthawi yopangira china chilichonse crew kuyesera kuti atani mapilot akufuulirana tagwirani icho tapangani icho tateni onse ali china chilichonse sichikugwira ntchito kumayang'ana kuti anthu tikutani tikugwa and kugwa kwake amagwa so fast imagwa 800 km per hour anali angonyamuka kumene kumene amakagwera kumaoneka kuti ndi ku forest and within 90 seconds after kuphulika ndege inagwera mu Ermenonville forest just outside paris ku france chifukwa cha speed yomwe imagwera inaphwasukiratu kunyenyeka anthu kufera pompo onse panalibe olo survivor mmodzi matupi amene anapezeka kuti anakwanitsa kuchitidwa identify kuti uyu ndiwakuti ndiwakuti anali 20 okha out of 346 inali ngozi yoopsa kwambiri koyamba anthu anachiona chinthu chikugwa mmalere chonchija kuchita ripoti anthu anathamangira kumene kuti mavolunteers chani kuti ndi chani kuona inali sini yoopsa kwambiri anthu atafikapo kupeza mapati a anthu zidutswa zidutswa za ndege paliponse and inali pa malo ambiri kwambiri nanga si ndi ndege yayikulu ndikumwazikana pa area yaikulu kwambiri nde kenako ena ofufuza ananena kuti ah, kwagweranso china chake chakutali choncho tiyeni tikayang'ane poyamba ena amanena kuti ah, iyenera kukhala bomu chifukwa chomwe chingapangitse ndege kuti ingogwa ndi chispidi choncho for no reason ndi chani and ndege zake zinali za makono nthawi imeneyoyo ndege zoti amazitidza bwino nde ena anathamangira ochita investigate kuti akuti kuti mbali ina kwagweranso chinthu atapita mbali inayo anakapeza kuti pali masiti awiri ndi chitseko ndi amadabwa kuti ah, tsono izi zagwera kwina kwina konena kuti si pamene pagwera ndege yonse zikutheka bwanji edi mpameneno ma investigations anayambika kunena kuti aone kuti chenicheni chachitika ndege ndi chani koma clue inagwera kwambiri pa chitseko chakagwera pachokha ndi mpando uja adayamba kufufuza kuchiyang'ana chitseko chija ma investigators chifukwa chifukwa chonena kuti ndege inayo yopangidwa ndi kampani ya mcdowells inali american company iwonso amayenera kutumiza ma engineers awo kuti akathandize kupanga investigate nde pochipanga study chitseko chija anaona kuti kunja kwa chitseko kumaoneka kuti chitseko ndi choloka koma mkati chimaonesa kuti sichinalokeke kunena kuti kukhala ngati kuti pali vuto ndi chitsekocho and chitseko chinali cha cargo eti inali cargo door komwe kumayikidwa masutikesi chani katundu wa anthu chitseko chake chimechocho mpamene anazaona kuti ah khala ngati ngozi yonse yachitika chifukwa cha chitsekochi eti ndi anayamba kufufuza kuti ah zayenda bwanji nde zinapezeka kuti 2 years before ngozi imene iyi mu 1972 kunapangikanso ngozi ina ya ndege yake ndendende imeneyoyo ya DC, DC-10. Ngozi yake inapangitsa ndi chitseko cha cargo, kunena kuti chitseko chimaoneka ngati kuti chalokeka from the outside koma from the inside chimakhala kuti sichinakiike. Mwayi wake ndege imeneyoyo pilot anakwanitsa kuiyimitsa kutera bwinobwino Anthu onse anapulumuka koma atapanga ma investigations anapeza kuti chitseko chinali ndi fault ndi anachita check ndege zina za ma DC-10 anapeza kuti ndi ndege zonse inali manufacturers fault yonena kuti amapanga zitseko zolakwika zonena kuti sizimakiyika bwinobwino ndi analemba of course makalata kunena kuti aliyense akonze ndege zake akonze zitseko not only that anaperekanso report ku kampani ina amati FAA yochita regulate za ndege nde kampani imeneyoyo imayenera kunena kuti ndege izi zisayendenso kufikira zitseko izizi zitani zikonzedwe koma chifukwa chonena kuti makampani kuganiza kuti iyi tikapanga choncho tiononga bizinesi tikapanga choncho ndege yathuyi anthu adziiona mwina mwake chani anangokhala chete sanapange kalikonse amadziwa kuti pali vuto anangolikhalira vuto lija mpamene ndege imazatani imazanyamuka awawa analandira memo kunena kuti zitseko sizili bwino koma sanadziwe kunena kuti vuto lake ndilochita kukhala lalikulu choncho kunena kuti akuyenera kupangapo kanthu amayenera foti ndi ndege koma nawonso ananyalanyaza a turkish airlines kunapezeka kuti ndege ija inatani mmene inadzanyamuka inali ndi fault ya chitseko munthu akuti amene amagwira ntchito yolongedza katundu mu ndege analongedza katundu uja koma potseka anavutikana nacho ndithu chitsekocho kenako chinaoneka ngati chatsekeka koma mkati chinali chisanatsekeke panali tima warning signs tomwe anayika tinatake toti ati munthuyonso amene amapanga ntchitoyo anati samadziwa chizungu zinthuzo zinalembedwa mchizungu nde samadziwa kuti chitseko sichinachitike loko iye nkumatani nkumapita outside chimaoneka ngati chachitika loko that's why inali fault ya manufacturer osati munthu amene amalongedza zinthuzo nde mmene anayipangira ndegeyo ndimoti katundu uja akukhala pansi pamwamba pamakhala ngati pali chongotsekera china chake mipando ya anthu nkukhala pamwamba pa chimene chocho kuti akatundu onse aja ali pansi koma pakatipa floor yomwe ili pansi pamene anthu akhalirapo mkatimo muli mawaya eti munali ma cables ochita connect okalumikizana ndi ku cockpit komwe kuli pilot ma pilot amene akugwira ntchito ziongolero zawo zonsezo chani ma cables awo analumikizana ndi chani okafika kumeneko kolumikizana ndi mmene mu, mu floor imeneyo yomwe anthu ayika mipando akhalira koma pansi pakepo ndi pamene pali cargo kwinaku kuli chitseko choyikira cargo chitseko choti ndi chowonongeka ndi zomwe zinapangika ndege ija itanyamuka itafika mmwamba muja chitseko chija chifukwa choti chinali choti sichinatsekeke bwinobwino chinaphwafuka chinaphwa ndi kuchoka nde munalowa chimphepo eti ati decompression panapangisa kuti pakhale chibowo chinabowola chimphepo chija ndi pressure chinabowola dzenje pa floor yomwe anthu aja anakhala anthu amene ali mmwamba ma passengers mpamene mpando umene unali pafupi ndi pamene popo pamene panali passenger wina unafwamphuka anthu anagwamo kuchokera mmalere ngati mmene momwe anafwamphuka kugwa pamene ino ndege yonse inatani inafoira inafoira chifukwa chonena kuti ma cables aja amene amapita ku olumikizana ndi zogwiritsa ntchito mu cockpit mapilot nawonso anaduka mmene chimaduka ichocho chinthucho chonse chinaphwasukira limodzi nchifukwa chake mapilot monse amayesera kunena kuti awongolere ayikweze ndege ayichite stabilize atani ndege sizimatheka chilichonse sichimatheka chifukwa kuti mawaya onse anali ataduka ndege inangoyamba kutani kugwa koma zonsezo chinapangitsa chinali chitseko nde anayamba kufufuza kunena kuti kodi vuto la chitsekoli lachokera pati amadziwa ndani ndipo adziwa kuyambira liti investigation yake inali yayikulu inali yoopsa chifukwa zina zinayamba kuti anayamba kufuna kuti ayambe kubisa zilungamo nanga sikuopa kuti nkhani iyi siyitha bwino koma ma journalist anayitenga nkhani ija amalolera kukalowa mobisa kumene kunali ma files nkukawerenga zimenezozo mpaka anapeza makalata ena oti wina anawapatsa warning kalata yatunthu yolemba kuti iyi ndi disaster waiting to happen zitseko izizi zigwetsa ndege anthu adzafa koma anthu zonsezo amangoyang'ana samapanga act nde inali ngati scandal yayikulu kwambiri kunena kuti mungaphese anthu 346 iyi singozi uku nkupha anthu mwapanga dala zinapangisa kuti ndege ya dc10 ija isokonekere kampani yawo ija isokonekere chilichonse ndi anasumiridwa koopsa akuti mu history ya ngozi za ndege kampani yomwe inasumulidwa kwambiri inali imeneyi chifukwa chonena kuti anthu ananena kuti no anthu amwewa mwapha mumadziwa simunatani simunakonze mumangokhalira and two years before anthu anapanga investigate ndikupeza vuto la chitseko simunapangepo kalikonse the company inali forced kulipira ma compensation up to 80 million dollars that was 1974 mu tsiku la lerolo ndalama imeneyo ili equivalent to 500 million dollars anapere- that's highest compensation yomwe inaperekedwa ku nkhani ya ndege pa ngozi ya ndege nde ndizomvetsa chisoni kunena kuti anthu onsewo anataya miyoyo imagine kunena kuti angosinthidwa ndege samayeneranso kukwera ndege imeneyo yomwe anthu amene amayenera kuwakweza ndege apanga strike iwo kungowasintha kuti kakwereniyo ndikukapeza kuti within 8 minutes ali anthu onse aja ataya miyoyo yawo chifukwa cha chitseko chonena kuti akanatha kukonza from that time anasinthiratu kukonza zitseko za ndege kaya ndi za pa cargo kaya ndi kutsogolo ndi chinthu chonena kuti amachitenga cha serious kwambiri ndipo amakonza chilichonse chili perfect anaphunzira phunziro kuchokera pa nthawi imeneyoyo Mayiko anasiya kugula ndege zimenezo, business inaloweratu pansi, kampani yawoyo ya McDonnell Douglas inangozizira, kenako inakhala ngati yatha, ina anaigula, basi anali mapeto a kampani imeneyoyo. And imeneyo ndi nkhani ya flight 981 yomvetsa chisoni kunena kuti zinthu zonena kuti ngozi simayenera kupangika Koma anthu 346 anataya miyoyo yawo. Zikomo kwambiri.